Saludi a totus! Beni torraus! Oi si presentu dus amigus mius. Ita funt? Ita pilloni funt custus? Meurras? No, is meurras funt nieddas, tenis arrexoni. Piocus? No, no funt nemmancu piocus, funt pavonis. E po fai su pavoni? Si serbit pagu cosa, cosa facili chi agataus in domu, prima de totu si serbit unu rotulu de carta igenica, duncas un'arrogu de paperi e unu de de scottex, duncas unu piticu e unu longu, deo però dd'apu giai segau a metadi e dd'apu giai pintau a intrus de colori Arrùbiu, poita, innoi tengu unu pavoni de colori grogu, unu pavoni de colori asullu e mi mancat unu pavoni de colori arrùbiu po fai is tres coloris primàrius. E duncas, torraus a cumentzai, si serbit unu ròtulu de scottex, unu de carta igenica, paperi igenicu, poi si serbint dus pinzellus Su colori arrubiu, su colori birdi, una pariga de ferrus, sa colla callenti, ma andat beni cussa vinilica puru, unu trianguleddu de paperi colori arangiu chi at essi su bicu, poi unu pennarellu nieddu e unu a colori de prata argentau, poi deu apu preparau un'arrogu de de paperi po po strexi su pinzellu e unu pratixeddu. Po primu cosa mi depu pintai su s'arrogu de paperi piticheddu de birdi e duncas ndi pongu pagu pagu in su pratixeddu E cun unu de is pinzellus mi ddu pintu sceti a colori de foras birdi però prima mi oberru custu aici candu apu acabbau nci ddu pongu in pitzus e duncas custu chi seu fendi de birdi est su corpus de su pavoni. Ddu fatzu birdi poita est unu colori diversu de is coloris primàrius chi apu nau funt su grogu, s'asullu e s'arrùbiu. E duncas est unu colori chi stacat. de is atrus oppoi su pavoni chi ddu connoscesi su piloni chi esti su pavoni esti birdi prus che tottu a cosi naru poitta seus fendi is pavonis de custus tres coloris e no mancai de unu atru colori chi mancai si praxit de prus puru. Apu giai acabau e. Immoi ddu pongu in pitzus de s'arrogu de paperi po asciugai. Pintaiddu beni beni e. No nci depint essiri o no nci depint essiri arrogus de de paperi chi no funt coloraus chi abarrant unu pagheddu biancus. Ddu ddu poneus asciugai Poi cun s'atru pinzellu invece mi pongu pagu pagu de colori arrubiu e mi pintu is atrus dus arrogus. Deu aintru dd'apu giai fatu aici est giai mesu asciugau e no nci potzu stichiri beni is manus aintru po ddu no sbagliau po ddu pintai. Apu sballiau, depia pigai su colori arrubiu e mi nc'est scapau de pigai su colori birdi. No ddi fait nudda. Immoi mi pintu beni beni custu. Custu est colori acrilicu e iat a depi asciugai unu pagheddu prus a lestru. de is atru coloris de sa tèmpera normali, però chi osatros no teneis colori acrilicu e teneis tèmpera normali custa birdi est tèmpera normali e andat a su pròpiu. E poi chi no teneis tèmperas podeis imperai fintzas pennarellus o acuarellu puru, fait s'acuarellu puru, bessit s'acuarellu in su paperi diaici ca tenit su su sciustu. Custu puru circai de ddu pintai beni beni beni beni, chentza de fai abarrai logus chi no funt pintaus e si apu a nai de prus chi teneis sa passièntzia ddu podeis torrai a passai un'atra 'orta puru su colori candu est asciugau. Poita parit prus brillanti, prus luxosu. Deu immoi ddu fassu unu tasceti. E duus funt fatus. Nci poneus atru pagu pagu colori arrubiu. Si apu nau, Immoi ddu seu fendi de custu colori poita a goasi fatzu intendi una storia chi chistionat pròpriu de tres pavonis chi funt de custu colori, unu est arrùbiu, unu est grogu e unu est asullu, però chi bosatrus ddu boleis pintai de un'atru colori andat beni a su pròpiu, podeis imperai su viola, s'arrosa, o puru su biancu, podeis istaccai mancai cun su corpus fatu de un'atru colori, insomma, cussu chi teneis in domu, su colori chi teneis in domu e massimamenti su colori chi si praxit de prus. Colori de aràngiu podeis fai, unu colori 'e celu, mancai chi no est propriu asullu asullu comenti apu fatu deu, mancai prus prus scuriosu. E custu puru est fatu. Immoi depeus aspetai chi sciughit pagu pagu e ddu lassu innoi. Immoi si fatzu ascurtai sa storia, sa storia s'intitolat Sa bidda de is tres pavonis e dd'ascurtai beni beni, nci ant a bolli una dexina de minutus, poita est longhitedda. E in su fratempus asciugant custas cosas custas cosas chi apo pintadu innoi e candu acabat sa stòria mancai funt asciugaus e podeus acabai de fai su pagoni nostru. Immoi ascurtai beni sa stòria ca si bieus fra pagu. Sa bidda de is tres pavonis. Sa bidda de is tres pavonis fiat unu logu totu colorau. Is domus teniant milli coloris e is crabeturas luxiant a sa luxi de su soli comenti a su fogu. Is pradus fiant birdi birdis. Is giardinus teniant tot'annu froris ispantosus de dogna colori, arrùbiu, arrosa, grogu, aràngiu, asullu e viola. In su celu bolànt prexadas mariposas de dogna colori chi fiant una festa po is ogus de chini ddas castiat. Totus is coloris ddus iant arregalaus tres pavonis màgicus chi ddis narànt, grogu, arrùbiu e asullu. Cussus tres pavonis, in is tempus antigus, biviant in su cucuru de unu monti incantau, innui ddui fiant funtanas chi sciaiant foras circhiollas e ddui fiant giardinus innui s'oberriant froris ispantosus fatus de luxi. Una bella dì, arroscius de abarrai sempri a solus, is tres pavonis iant dessìdiu de ndi calai a bivi in mesu a is òminis. Fiant lòmpius bolendi cun alas mannas e luxentis e si fiant frimaus in d-una biddixedda pitichedda, ingollendi cun issus coloris ispantosus. Is òminis de sa biddixedda fiant prexaus diaderus de is coloris chi is tres pavonis, grogu, arrùbiu e asullu, dd'iant arregalau. Candu podiant, si frimant a chistionai cun issus, po castiai impari is coloris de su paisàgiu e is mariposas chi bolant. Is pipieddus si spassiant a fai su giru in tundu cun is tres pavonis, ddus carinniant e ddus dengant a bellu a bellu. Sa vida passat assèlia e totu fiant prexaus. Ma una dì is cosas càmbiant. Is òminis cumentzant a tenni pressi, caminant a lestru in sa 'ia chentza de si castiai in giru. Chini passat non si frimat prus a chistionai cun is tres pavonis. e a bortas mancu ddus saludant. Sighiant a andai po sa 'ia caminendi a lestru, castiendi·sì is peis e pentzendi bai e circa ita. Non fiant prus prexaus comenti una 'orta e calincunu pariat fintzas arrenegau. Is pipieddus puru teniant pressi e non si frimant prus a giogai cun is pavonis. Pariat giai giai chi nisciunus s'arregordessit de issus. Grogu, arrùbiu e asullu, lassaus a solus a solus, fiant sempri prus tristus. No podeus sighiri aici, narat unu merì arrùbiu a is duus amigus. Nisciunus prus craculat is coloris chi eus arregalau a sa genti de custa bidda. No si 'ollint prus beni. Deu mi ndi torru a bivi in su giardinu in su cucuru de su monti incantau. Abeta unu pagu, amigu miu, dd'arrespundit Asullu, as a biri ca is cosas ant a cambiai. Mi dispraxit meda, ma apu giai decìdiu. Cras mi ndi torru in su giardinu incantau. A obrescidroxu Arrùbiu oberit is alas e si ndi bolat. E in s'interis chi si ndi andat bolendi in pitzus de sa biddixedda, su colori arrùbiu si ndi tirat de is froris, de is mariposas e de is domus po s'arrimai in is pinas luxentis de su pavoni. e sutzedint cosas stranas. Is crabituras de i domus, is froris, i mariposas, i bistiris de sa genti chi fiant arrùbius diventant nieddus. Su colori de aràngiu diventat grogu, su colori de arrosa diventat biancu, su colori de castàngia diventat birdi e su viola si mudat in asullu. De aici sutzedit ca su truncu de is matas fiat birdi, is violetas de is giardinus fiant asulas e in mesu a is cabitzas de su trigu is pabaulis fiant nieddus. Immoi si nd'ant a acatai ca Arrùbiu si nd'est andau, narat Grogu, sperendi chi is cosas torressint cumenti a prima. E invètzias nisciunus si nd'acatat de nudda. Is òminis, is fèminas e is pipius sighint a curri comenti a macus. Nisciunus teniat tempus de castiai su paisàgiu e nisciunus si frimat a chistionai cun is pavonis chi fiant abarraus. Grogu e Asullu fiant sempri prus tristus e impensamentaus. Non nci dda fatzu prus mancu deu. Narat a pustis de unu pagu de tempus Grogu, Mi ndi torru in su giardinu incantau, beni tui puru cun mei, amigu miu. Ma Asullu dd'arrespundit, Nossi, no est ancora tempus po mei de mi nd'andai. As a biri ca candu ti nd'as a andai tui puru, sa genti si nd'at a acatai e insaras at a smiti de curri e totu at a torrai comenti fiat.

e sucedint cosas stranas. I domus, is froris, i mariposas e i bistiris de sa genti chi fiant grogus diventant nieddus. Su birdi, chentza de su grogu, diventat asullu. Totu sa bidda fiat asulla e niedda. Immoi dd'ant a biri ca Arrùbiu e Grogu si ndi funt andaus e s'ant a frimai po ddus cicai. Pensat Asullu a intru de sei. Sa genti pariant umbras nieddas, ma cussus sighiant a curri in susu e in bàsciu in is pensamentus insoru e no si nd'acatant de cussu chi fiat diventau su mundu. Nisciunus s'arregordat prus de is tres pavonis màgicus. Asullu puru iat pèrdiu dogna spera. No nci dda faiat prus a abarrai ingunis a solu a solu e duncas iat detzìdiu de si nd'andai issu puru. E candu fiat bolendi a pitzus de sa bidixedda, una làmbriga asulla nci arruit a terra. Candu issu puru si ndi fiat andau, totu diventat nieddu e scuriu cumenti no fiat stètiu mai. E insaras sa genti si frimat. Si castent in giru, ma no biant nudda. In totu cussu scuriu fiat abarrada sceti una mancixedda asula, sa làmbriga de su pavoni. Ite eus fatu? Grogu, arrubiu, asulu, si ndi funt andaus po crupa nostra! Nisciunus teniat prus tempus de si firmai a chistionai cun issus, nisciunu castiat prus is coloris chi si ant arregallau. Ite podeus fai po si fai perdonai? si domandant is òminis de sa biddixedda. Ndi bodint cun delicadesa sa làmbriga chi at lassau Asulu e abarrant a dda castiai ispantaus. Ta bellu chi fiat a fai bolai in su celu s'achilloni! narat suspirendi unu pipieddu. Domu mia fiat asula cumenti a su celu in s'istadi, narat unu tziu cun boxi cummòvia. E deu, deu tenia unu giardinu prenu de froris asulus! narat una tzia. Is tres pavonis, mancai fessint in su giardinu incantau, podiant intendi totu custas chistionis e cumprendint ca sa genti fiat pentia diaderus po cumenti si fiat cumportada cun issus. E insaras decidint de torrai in sa biddixedda po arregalai a sa genti is coloris luxentis insoru. De cussa dì sa vida at torrau a essiri asselia, E nisciunus prus si ndi torrat a scaresci de is tres pavonis màgicus e de is coloris ispantosus chi dd'iant arregallau. Ci seus? Torraus? S'est praxia custa storiedda? Eh, fiat unu pagheddu longa, berus, però fiat bellixedda e poi si imparat is nominis de is coloris. Immoi dd'eis cumprendiu? Poita. Apu fatu is pavonis de custus coloris e poita mi mancàt sceti cussu arrùbiu, imoi eis cumprendiu totu. Apu sbaratzau unu pagheddu su logu de is cosas chi no mi srebiant e apu lassau sceti is ferrus, su trianguleddu de colori de aràngiu, custus funt asciugaus, e poi is pennarellus a colori de prata e nieddu.

poita po fai sa coda de su pavoni mi ndi serbint catodixi in totu e duncas seti e seti faint catodixi prus o mancu no ant a essiri largus unu centimetru po no sballiai mancai fadeis diaici circai su mesu e si spostai si pagu pagu diaici de una parti de sa parti chi abarrat prus manna chi est custa E nosu de custu. Ndi feus cuatru arrogus. E duncas ddu divido ancora a metadi e dogna metadi ancora a metadi. Aici funt prus o mancu ogualis de mannària, de ladària. de puntu cuatru fatus e de custu invece ndi feus tres e quindi mi ddu dividu a ogu in tres arrogus unu, dus e tres e sa propriu cosa fatzu cun custu mi cicu su mesu e mi spostu pagu pagu De custu ndi fatzu tres. Tensioni 'e didus cun is ferrus ca si pungeis. E custu mi ddu dividu a metadi sa primu 'orta, diaici, e dogna metadi ancora a metadi. e custus funt is arrogus chi mi serbint po fai sa coa de su pavoni ddi depu donai una froma unu pagheddu a pisixeddu naraus diaici no strecau però cun is puntas beni in vista diaici E aici andat beni. Apu giai postu sa colla callenti. Sa colla est a callentai aici dda podeus umperai. Chi no teneis sa colla callenti o chi timeis de dda imperai podeis imperai sa colla vinilica o o sa pintzatrici puru. Deu custu dd'apu fatu a pintzatrici e custu dd'apu fatu cun sa colla callenti. Diaici. Custa iat depi èssiri giai pronta. Allora, po primu cosa, depu fai custu. Depu uniri dus de custus a custa manera. E duncas, pongu pagu pagu colla innoi, po fai sa base, sa basi de sa coa, poi immoi in pitzus ndi pongu atrus dus postus diaici e duncas fatzu sa propriu cosa. E ddus strecu pagu pagu innoi, aici ddus potzu ponni innoi in pitzus. Pagu pagu colla innoi. E custu mi ddu pongu innoi. Poi un'atru arrogu mi ddu depu ponni innoi in pitzus. Parit unu frorixeddu. Perché tu perché non si parla de rolla? Ca de sinunca no abarrat attaccada. Diaici, poi, immoi is atrus ddus pongu a tupai is istampus. E duncas ndi pongu unu innoi. Sa colla mi dda pongu innoi in cussu chi dd'apu attaccai. Atentzioni a no s'abruxai, eh! Poi un'atru, mi ddu pongu a s'atra parti, diaici, poi mi ndi pongu unu innoi, Pongu prima de custa parti. Poi unu mi ddu pongu innoi in pitzus.

Est unu pagheddu diversu de is atrus custu, ma andat beni aici etotu. Funt totu totu tres ideas diversas, a nai sa beridadi. No, custa no abarrat. Dd'arrimaus ingunis. Un'orta chi apu fatu custu, custu est in prus, passièntzia. Poita, a nai sa beridadi, ndi depia ponni unu innoi e unu innoi, però est bellixeddu diaici puru ca sa coa abarrat prus ata. Moi mi oberru beni beni custus. E sa pati finali mi dda fatzu a punta diaici, aici parint propriu pinnas de pilloni, in su casu nostru de pavoni, diaici. Immoi mi depu preparai is ogus de su pavoni e mi serbit su penarellu nieddu. E duncas mi fatzo duus tundus. E ddus pinto a intrus de nieddu. Diaici. E agoa mi fatzo sa pipia de s'ogu, la pupilla, cun su colori de prata, aici. E poi semper cun sa colla callenti apicigu su bicu diaici pagu pagu colla e su bicu in pitzus diaici e poi potzu fai is istuvionis de su nasu diaici e eus spaciau e torraus a pigai sa colla callenti poneus pagu pagu innoi in sa coa innoi lòmpidi innoi lòmpidi Ddi pongu pagu pagu innoi. E nci dd'apìcigu in pitzus su corpus de su pavoni diaici. E su pavoni arrùbiu puru est prontu. E intzandus arrùbiu, grogu e asullu si saludant, si saludu deu puru, si bieus un'atra borta, si contu un'atra stòria e feus unu atru traballeddu impari. Anda beni? A si biri luegus! Basideddus a totus!